mgbe anyị ji echeta n'ụzọ pụrụ iche nnukwu njem Dinwenụ anyị Jesu Kristi jelu iji were banye na Jerusalem dị ka onye eze obodo niile gbapụtalụ na-efe igu na-efe ọmụ na-asị Hozana n'elu kasị elu ịdị ngọzi bụ onye ahụ bịara n'afa onye nwe anyị Hozana n'elu kasị elu nya bụ tata n'agbanyeghị ọnọdụ anyị niile nke ụwa anụnwa n'agbanyeghị nsogbu gbara anyị okilikili ka anyị welu ọnọdụ nụnwa welu kwupụta n'ezie na Chineke anyị na-efe bụ eze It is only when we recognize His presence, His kingship, it is then that the mercy of God will be upon us. anyị wee na-asị ka anyị werezie ohere nụnwa were natazie isi ana runye chineke ebumnobi ndị ọzọ niile ka anyị chetakwa n'ụzọ pụrụ iche ọtụtụ ụmụnne anyị ndị nọ n'iru ọgụ the first responders and the frontliners the nurses the doctors all the people who work in the health care Ka Chineke nọnyelụ ha niile, chekwaba ha n'ike nke nyanya niile. Anyị na-echetakwazị ụmụnna anyị niile ndị nọ na nyanya, ọkacha ndị ọya anụnwa nwụdogolo, ka Chineke ji aka ya bịa fichaa nya bụ nyanya ka ha nwere onwe ha.

ke ji ike niile na-adị ndụ ebighị ebi ọ bụ gị nyere ụwa jizọs kraịst onye nzọpụta anyị i mere ka o were ahụ n'ụdị anyị bịakwa taa ahụhụ nke obe iji tọọrọ anyị ụkpụrụ nke obi umeala biko nyere anyị aka ka anyị na-eso nzọụkwụ ya obi ndidi ọ tọrọ anyị bịakwa tozuo isoro keta oke n'aṅụrị nke mbilite n'ọnwụ ya anyị yọrọ nke a site na Dinwenụ anyị Jesu Kristi nwa gị onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ otu Chukwu site n'ụwatụwa niile ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya onye nwe anyị enyela m ire nke nwa azụ ka m mara otu m ga-esi na-aza ndị ike gwụrụ azịza o nyela m onyinye nke okwu ọ na-emeta m n'ụra kwa ụtụtụ ka m chee ntị nụrụ okwu azụ onye nwe anyị emegheela ntị m n'ebe mụ onwe m nọ enweghị m ike ọbụla nke m na-agbakụta azụ ihe azụ m nye ndị na-adọ m aka n'ahụ ọnụ agba m Ekpuchighị m ihu m n'ebe ndị na-akparị m, na-abụ m asọ n'ihu nọ. Onyenwe anyị na-enyere m aka, nke mere na mkparị anaghị emetụta m. Akwụbara m n'ihu m dị ka okwute siri ike.

O chekwubere n'onye nwe anyị, ya zọpụtanụ ya. Ọ bụrụ na ọ bụ enyi ya, ya bịa tọhapụ ya. Onye nwe m na Chineke m, gịnị kpatara i jiri gbakụta m azụ? Ọtụtụ nkịta gbara m gburugburu. Igwe ndị obi ọjọọ nọgidere m. Ha kpọpụrụ m aka m na ụkwụ m, e nwere ike ịgụta ọkpụkpụ m ọnụ. Onyenwe m na Chineke m, gịnị kpatara i jiri gbakụta m azụ? Ha ekeela uwe m n'etiti onwe ha, bịakwa were ya fee nza. Onyenwe m, agbahapụkwala m. Onye ọgbụgba ume m were ọsọ bịa nyere m aka. Onyenwe m na Chineke m, gịnị kpatara i jiri gbakụta m azụ? Aga m akọrọ ụmụnne m akụkọ aha gị, nyekwa gị otito n'ọgbakọ ha.

ihe ọgụ nke abụọ ihe ọgụ e wetara n'akwụkwọ ozi pọl dị asọ degara ndị filipai isiokwu o budara onwe ya ala ma chineke buliri ya nnukwu elu Jesu n'onwe ya dịrịị n'ụdị Chineke site na mbụ, ma o wereghị ịha ka Chineke dị ka ihe ọ ga-ekwudosi aka ike. Kama, o mere onwe ya ka onye na-abụghị ihe ọ bụla. O werela ọnọdụ ohu. O mekwara ka a mụọ ya n'oyiyi mmadụ. A hụkwara ya ka ọ dị ka mmadụ n'oyiyi. o wedatakwara onwe ya ala wee rube isi ruo n'ọnwụ bụ ọnwụ nke obe n'ihi nke a chineke ebuliela ya oke elu o jikwa amara nye ya aha ahụ nke kachasị aha niile elu ka o wee bụrụ na a kpọọ aha Jesu ihe niile e kere eke ga-egbu ikpere n'ala ma ihe niile dị n'eluigwe ma ihe niile dị n'elu ụwa ma ndị nke dị n'okpuru ụwa ka ire dum kwupụtakwa na Jesu Kristi bụ onye nwe anyị ka e wee nye Chineke nna otito okwu nke Oseburụwa

maka na ka o si wee dị n'izu nunwa onye ume jụrụ oyi onye ume dalụ mba nwanne ya nyere ya aka this is a time of encouragement this is a time of Empowering each other. This is a time of strengthening each other. Ya bụ onye gbakọta ya alụ nwanne ya nyere ya aka. Tata ụka gazuru ụwa niile na-eme nnukwu mmemme a na-akpọ Palm Sunday. Ọzọ, a na-akpọkwazị ya Passion Sunday or Passion of the Lord. Ọ bụ nnukwu njem nke Dinwenụ anyị Jesu Kristi jelu iji welu zọbanye ụkwụ na nnukwu obodo a na-akpọ Jerusalem dịka onye eze. Akwụkwọ nsọ kwuru that no prophet has ever died outside Jerusalem. O wee bụrụ nnukwu oge Dinwenụ anyị Jesu Kristi na-achọ igosipụta na ya bụ onye amụma ya bụkwazi nnukwu onye eze ya na-abanye na ya bụ Jerusalem iji welu lụpụta ọlụ ahụ Chukwu zijelie dị ka onye amụma A bịa n'ọmalịcha ihe ọgụgụ nke mbụ a gụlụ anyị, o gosipụta anyị ọ sị I gave my back to those who beat me, my cheek to those who plucked my beard, my face I did not shield. Enyelu m onwe m na anya bara ụfụ, ezoro m onwe m ezo.

Ọnọdụ anyị nọ ugbu a bụ ọnọdụ ọtụtụ n'ime anyị na-ezute ụla, arụ ụfụ, echiche, arụ mgbakasị. Ọ bụkwazi ọnọdụ nke kewagolo ọtụtụ ezinụnọ. Ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'ebe dị iche iche nwere ike ha ma aghọtacha etu ọ dị ma ọ bụ okwu nụnwa m na-ekwu belu sọsọ ma i bi na be anyị nụnwa bụ na New York. Ọnọdụ nụnwa bụ ọnọdụ ọtụtụ ezinụnọ ụfọdụ bizi n'enu ụfọdụ biri n'okpuru ana Ụmụ ada anọkọtazi ọnụ, di na nwunye ada anọkọtazi ọnụ maka na onye ọbụla na-eze onwe ya eze. Enwerọ onye chọlụ ibunye ibie nyanya. But we shall not be put to shame. Ọ bụ ihe onye amụma Aịzaya kwuru tata. Mgbe Aịzaya na-ekwu okwu nụnwa, Aịzaya nọ n'ọgba aghara mana o kwukwazịla okwu nụnwa iji were olu jeela aka Dinwenụ anyị Jesu Kristi na ụdị afụfụ ọ ga-ata na-adọli ya aka n'agba mee ya akaja but he was not put to shame because the Lord is his shepherd. And so ụmụnne m N'afụfụ anyị niile nụnwa, onye amụma Aịzaya to shame. We shall stand tall. Isi anyị pụtalele na njem ụnụ. A bịa n'ihe ọgụgụ nke ozi anyị na Dinwenụ anyị Jesu Kristi bụ eze na ọ bụkwa Chukwu ọ sị even though he was in the form of God Jesus did not count equality with God n'agbanyeghị na ọ bụ Chukwu mana o jerọ maba aka ya na Chukwu o wetulu onwe ya ana wee nalụ afụfụ na ọnwụ nke o ji wee zọpụta mụ na gị Kedu ihe akwụkwọ nsọ na-agwa mụ na gị tata? Na n'ọnọdụ ụnụnwa, if God could be humble to accept suffering and difficulty, ọ bụkwazi ihe nnukwu nkụzi nyelu mụ na gị iji umeana obi nsọpụlụ na okwukwe siri ike nabata ụnụnwa na njem ụnụnwa nke anyị niile na-eje n'izu ụnụnwa a bịakwazi n'ozi ọma e gosipụtazi anyị nnukwu njem nke Dinwenụ anyị Jesu Kristi jere na ọ banyere na Jerusalem dịka onye eze ọ bụkwazi sọsọ na ọ banyere na nya bụ Jerusalem ka ọ na-abanye na nya bụ Jerusalem dịka onye eze otu aka ozugbo ọnwụ ya mana ka o mesịrị ọnwụ kedu ihe ọzọ melụnụ where is thy power death where is thy sting gị bụ ọnwụ kedu ike gị o wee melie ọnwụ wee turu ugo naba And so kedu ihe ọ na-alụtụlụ anyị aka na na ndụ anyị dịka taata o gosipụtalụ njem Jerusalem dịka nnukwu onye eze ndị mmadụ were igu na-efe Hosanna n'enu kasị enu he went in like a king it was a joyful celebration mana after that joyful celebration what happened there was sorrow and death ọ bụ etu ka anyị si wee jiri obi aṅụrị wee bata n'afọ 2020 kedu ihe ọzọ sie sorrow and death mana ị bịakwazị na nke Dinwenụ anyị Jesu Kristi a sị ka ọ nwụsị nya bụ ọnwụ he brought salvation to humanity o melie ọnwụ o wee gosi anyị na olileanya dị na ka anyị na-aga nya bụ njem Nyanya na ọnwụ na ndụ anyị ga-agbanwelịlị n'oge na-adịghị anya that the power of God will visit each and every one of us and that the Lord will strengthen each and every one of us. Ụmụnne m na Kristi, Dinwenụ anyị Jesu Kristi zọbanyela ụkwụ na Jerusalem Jerusalem should be a home of hope for each and every one of us. ka anyị werenụ nnukwu oge nụnwa Palm Sunday were zọpụta ụkwụ anyị nekwasị anya na nya bụ jerusalem where our hope shall come from maka na akwụkwọ nsọ sị anyị where shall our hope come from ọ sị na enyemaka anyị ga-esi n'aka chineke onye kere enuigwe na ala ọ bụ naanị ya pụrụ ịzọpụta anyị niile ana m echeta nwere ofu nnukwu enyi nwoke anyị nọ na-ekwu okwu o zee uzele o zee uzele ndị niile nọtụ obere nso onye ọbụla gbafere ọsọ just sneezing now remember na before now na any person who sneezed gịnị ka a na-agwa ya god bless you but today any person who sneezes what happens people run like nothing has ever happened

nne m na Kristi Dinwenụ anyị Jesu Kristi zọrọ na Jerusalem tata nọfụ ka anyị niile ga-esi wee zọbanye ụkwụ na Jerusalem nke anyị this Jerusalem will be a Jerusalem of blessing for us this Jerusalem will be a Jerusalem of hope for us this Jerusalem will be a Jerusalem of healing for us this Jerusalem will be a Jerusalem of steadfastness and faith for each and every one of us. Ka ebube na amala nke Chineke nọnyelụ anyị niile ka nnukwu njem nunwa nke Dinwenụ anyị Jesu Kristi jelụ nke anyị kwelụ ya Ozana n'enu kasị enu ka amala ya zute anyị niile n'ofu n'ofu zute ezinụlọ anyị niile n'ofu n'ofu ma welụ ọgwụgwọ nsọ ya niile na nchekwa bịa wee chọọ anyị niile mma site na Kristi onye nwe anyị amen ekwe m n'otu chineke nna ji ike niile onye mere enuigwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya ya na otu onye nwe anyị jesu kristi sọ otu nwa chineke mụrụ nna mụrụ tupu ụwatụwa niile chukwu si na chukwu ihe si n'ihe ezi chukwu si na ezi chukwu A mụrụ ya amụ emeghị ya eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu. Onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihi anyị bụ mmadụ na maka ihi nzọpụta anyị si n'enuigwe gbadata. O were ahụ na Virgin Maria site n'ike nke mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, a bịa kpọgbue ya n'obe n'ihi anyị. n'oge ọchịchị Pọntius Pilet ọ taa ahụhụ ọ nwụọ e nie ya ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo ọ rọgoro n'enuigwe nọdụ n'aka nri Chukwu nna ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe ekwe m na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ onye siri na nna na nwa pụta onye a na-esekpuru na-etokọdo ya na nna na nwa onye si na ndị amụma kwuo okwu ekwe m n'otu nzukọ nsọ katọlik na apọstọlik ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ amen ekpere nke ndị kwerenụ ụmụnne m na chineke Ka anyị kpee ekpele maka Nzukọ nsọ Katọlik gazuru ụwa niile, maka nna anyị bụ Pope Francis na ndị bishọp anyị ọkacha bishọp nke dayasis anyị nwa anụnwa bụ Bishọp Nicholas na ndị na-enyere ya aka auxiliary bishops ndị ụkọchukwu niile ndị sista ndị brọda na ndị niile na-alụ ọlụ na nzukọ nsọ kristi ka chineke onye fụrụ anyị n'anya gbaa anyị niile ume anyị na-echetakwazi ụmụnne anyị ndị fada naabọ ndị rapụgolo naba maka ezumike nke ọnwụ maka nnukwu ọya anụnwa bụ coronavirus na-ayọ ka chineke nabata mkpụrụ obi ha anyị arịọ gị biko Dinwenụ anyị Dinwenụ anyị nụrụ ayịyọ anyị ka anyị kpee ekpele maka ndị ụka niile Ezinaụnọ niile ndị ọya anụnwa tigoro ọgba aghara na ndụ ha ka Chineke bịa nọnyelụ ha gbaa ha ume ọkacha ezinaụnọ dị separated as a result of this ka Chineke tasie ha obi nọnyekwazili ha ka ha wee nwee ike gaa through this situation n'udo nwekwana ike nwee okwukwe siri ike iji were nabata ọnọdụ anụnwa anyị na-erunyekwazi mkpụrụ obi ndị niile rapụgoro n'ọya anụnwa ka chineke kasie ezinaụnọ ndị a niile obi ma nabata mkpụrụ obi ụmụnne ha na ndokwa anyị arịọ gị biko Dinwenụ anyị anyị na-edotakwazi ndị ụka anyị niile ebe ma ebe ha nọ na ndị nọ na be ha ma ndị nọkwazị n'iru ọgụ the first responders and all the people nọ na front line the nurses the doctors people the home health aide and every person that works in the healthcare system ka chineke nọnyere unu niile nọnyekwazili ezinaụnọ unu niile na ndị ụka anyị niile ma ndị St. Fortunata ndị St. Paul's ndị St. Clement Pope na ndị Igbo niile na ndị Naijiria niile nọ na New York nwa na Amerịka niile ka Chineke bịa nọnyere anyị chekwaba anyị zọpụta anyị na ndagwurugwu nke ọnwụ anụnwa anyị arịọ gị biko Dinwenụ anyị ka anyị runatazie isi ana runye Chineke ebumnobi ndị ọzọ niile

rịọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ chineke ji ike niile ịnara nụ onye nwe anyị nara aja n'aka gị maka otito nke ebube afa ya ya na maka ọdịmma nke anyị na nke ozugbo nzukọ gị dị asọ amen chineke nna ji ike niile Onye ebere, biko were ahụhụ na ọnwụ nke sọ otu nwa gị bụ Jesu Kristi mee ka ihe anyị na-eme na-amasị gị. A hapụ naanị anyị, anyị apụghị ime ihe ọ bụla dị mma. Biko mee ka aja nke a zuru oke wetara anyị ebere na ịhụnanya gị site na Kristi Onyenwe anyị.

o kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile o nna dị nsọ chineke ji ike niile onye dị ụwatụwa n'ihi na site na ebumọnụ nke anụ ahụ ị na-akpagbu agụụ ime njọ na-ewelite mmụọ anyị elu na-enye anyị ike ezi omume na ụgwọ dịrị ya site na kristi onye nwe anyị onye igwe ndị mmụọ ọma na ike niile nke eluigwe si na ya na-eto na-esekpuru ebube eze gị

nna ị dị nsọ ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ anyị arịọ ka i doo onyinye ndị a nsọ site ịrụkwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ na ọbara nke onye nwe anyị jesu kristi onye bịara tupu e dunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara o were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a rienụ ya ụnụ niile nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ otu a kwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto bunye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a ṅụọnụ ya ụnụ niile nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe a ga-agba ya n'ihi ụnụ na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m ka anyị kwupụtanụ na ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a nna na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na i kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị anyị ji umeana arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ na ọbara nke kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ nna cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya gọzienụ pope anyị bụ francis na bishọp anyị bụ nicholas na ndị ofe ọlta gị niile chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ na ihe nke ebube gị biko meelụ anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa keta ndụ ebebe ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị ihe niile e kere eke na-eso ya bụ Kristi

ekwela ka anyị kwenye na nlanye ma zọpụta anyị na ajọ ife zọpụta anyị anyị na-arịọ gị osebụrụwa na ajọ ihe niile were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta na anyị niile na njọ oge niile anyị were gbanahụ nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi onye nwe anyị jesu kristi onye gwara ndị apọstụl gị udo ka m na-arapụrụ unu udo nke m ka m na-enye unu elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ gị bụ onye dị ndụ na-achị ebebe ebebe udo nke osebụrụwa dịrị unu mgbe niile

nwa atụrụ nke chukwu onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa meere anyị ebere nwa atụrụ nke chukwu onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa nye anyị udo ụmụnne m na kristi nenụnụ nwa atụrụ nke chukwu nenụ onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa anyị niile nwekwanụ isi ọma bụ ndị akpọ n'oriri nke nwa atụrụ chineke dinwenụ m tozurọ nke ịbata n'ime obi m ma kwuru sọ okwu na mkpụrụ obi m ga-adịrịrị ka arụ na ọbara kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe amen

onye nwe anyị nna dị nnukwu ịhụnanya i jirila olili nsọ nke a nyejuo anyị afọ ọnwụ nke nwa gị na-enye anyị nchekwube na mgbasi ike okwukwe biko meenụ ka mbilite n'ọnwụ ya wetara anyị ikwudosi ike bịakwa duru anyị na ndụ ebighị ebi anyị yọrọ nke a site na kristi onye nwe anyị ụmụnne m na kristi otito dịrịnụ jesu na ndụ ebebe amen maka echi anyị kwuburu na a ga-enwe ịgọzi igu na ike ndị mmadụ mana dịka iwu bishọp bịara ọfụụ si wee kwu ọ sị na a ma emezi nke ahụ ya bụ na anyị ama ekezi igu n'ụtụtụ echi ya bụ onye ọbụla ga-anatazi ya n'ime obi ya mgbe ihe niile na-ekwo kwụsịrị anyị ga-enwezi oge a ga-agbakọtazi ọnụ we give people the blessings of Palm Sunday and so may God bless and keep each and every one of us through Christ our Lord amen